ne don kuma kɔnɔna na hakilina fitinin tun bɛ n na n delila ka kunkɔri solo ye musokɔrɔba ka ziyara la jalakɔrɔji zikiri solo ka ko ti ko fitinin nka maa ka ko mana bonya cogo cogo maaw de b'a kɛ n'i solo lajɛ a bɛ ansar kɔnɔ a ka ko ti fɔ olu kɔ olu sanyla b'a kɔ a ka ko ti fɔ olu kɔ solo bɛ ujma kɔnɔ a bɛ groupement kɔnɔ bɛ jɛkulu caman wɛrɛ la min tɛ nin si n'a ka ko kɛra nin bɛɛ lajɛlen de b'a wajibiya u yɛrɛ kan ani jɛ de b'a wajibiya u ka ye kɛnɛ kɔnɔ nka siga si t'a la ni kɛnɛ kun ye fɛn min ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma ka kɛ o kan tɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la labɛnnikɛlaw tɛ se ka jɔ a jɔyɔrɔ la parce que olu b'a ye ko lala mɔgɔ welelenw ka dɔgɔyalenma b'a kɔnɔ olu bolo nka mɔgɔ welelenw de kan ka se k'a faamu ne kɔni b'a fɔ ne tɛ na solo ka kɛnɛ kan ko n kan ka kuma ne bɛ na a la de ko n kan ka na ni solo ye n ye ko n don dɔrɔn k'a dɔn ko n nana ne na ye o de ne bɔ u ne bɔ o la tiɲɛ yɛrɛ la an ka lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka kari an dɔgɔkɛ tun bɛ ka min kɛ o ye wajuli de walayi bɛɛ kun mago bɛ o de la ale ka tɛmɛ ni o ye nka ni bɛɛ ko k'a bɛ kuma bɛɛ ni kuma ka kan ni bɛɛ ko k'a bɛ kuma kɛnɛ bɛ tiɲɛ mɔgɔw tɛ taa ni foyi ye parce que mɔgɔ si tɛ yen n'o kumakɛla bɛɛ de koronnen bɛ kuma an ka cɛkɔrɔba jire jamana kuma bɛ suma ka di i ma de segu y'o fɔ ɛri saba kumakɛla ɛri naani kumakɛla k'a fɔ i ma i kumatɔ yɛrɛ ko trois minutes b'i bolo a b'i jigi tigɛ de mais diyagoya de n'olu ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kɛnɛ kan u b'a ɲini e ka kan ka kuma nka tiɲɛ yɛrɛ la an k'a lajɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛw bɛ kɛ a bɛ ne fara aw ka labɛn na an k'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la i nali ye wasa bɔ i k'a yira a fɛnw ka labɛn a fɛn o fɛn bɛ kɛ a k'a dɔn a bɛɛ bɛ na nin ko in na nka karisa ni karisa de y'a wajulikɛla ye ni allocution minnu bɛ kɛ olu b'i jɔ fɛn na k'u ka foli kelen kelenw kɛ minnu ka kan ka kuma. mais kumakɛlaw ka to u ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw bɛ se ka segin ni min ye so mɔgɔw bɛ se ka segin ni min ye so o la o de tun bɛ n fɛ n ye a kɔɔri soro ye ziyara la parce que ziyara nin ne ye a participer depuis an bɛ taa kɛ Manabugu n ye siɲɛ fila kɛ yen. cɛ minnu ye o don kɛ a karamɔgɔ kunda yɛrɛ min tɛ ansari kɔnɔ ni segu tɛ a cɛ caman tɛ kɛnɛ kan dɛ so yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ da mohamed keyita segu ani an y'a kɛ depuis yen fo bi o la fo ka n'a yɛlɛma yan mɔgɔw bɛɛ bɛ taa nka olu b'a ye ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na u bɛ fɛ ka kuma di o ma parce que n'i ye mɔgɔ wele b'a bonya o ye mɔgɔ ba ta ko kɛcogo ye mais an yɛrɛ minnu bɛna ko la ko ɲɛni yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la an ka jɛn ni ala ye wasabaga d'i ma n'i y'a to o ma i ka sutura bɛ o de la tiɲɛ yɛrɛ la siribe a ye an wasa ni wasabaga dir'i ma n'o m'i bɔ i bɛna min kɛ a bɛ fɔ o ma ko i bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn fu de an wasara alihamdulilahi an jigi fara ni an dɔgɔninw ye nin ko ninnu na o la organisation sira fɛ ansari karamɔgɔ mana miliyɔn kelen bɔ kɛnɛ kan fila bɛ anw bɔ mɔgɔ fila ka kuma anw tɔgɔ la o bɛ anw bɔ n'a cayara yɛrɛ n'o tɛ n'a fɔra ansari karamɔgɔ mɔgɔ ba kelen n'an bɛɛ nana ni kelen kumana anw b'an wasa don o la. ni jɛkulu fɛn o fɛn fana nana i bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ o jɛkulu la mɔgɔ kelen ka kuma o jɛkulu tɔgɔ la o ka kɛ wasa ye mais n'i ko k'i bɛ kuma di bɛɛ kelen kelenna ma a bɛ kɛ kuma lɔgɔbɔ ye mɔgɔ koliji bɛɛ t'i fari sɔrɔ nka fari yɛrɛ bɛɛ tɛ ji yɛrɛ fana sɔrɔ tugun koliji bɛɛ tɛ fari sɔrɔ nka fari bɛɛ tɛ ji sɔrɔ fana dɛ hali ji min bɛ kɛ fari kan o bɛɛ fari fan bɛɛ tɛ ji sɔrɔ nka ji yɛrɛ bɛɛ tɛ fari fana sɔrɔ tun wala o tun bɛ n fɛ k'o fɔ vraiment parce que ni an nana kɛnɛ o kɛnɛ kan fɛn saba b'a kɔnɔ kɛnɛ yɛrɛ ye kɛnɛ sugu min ye ni ziyara de don ni mawuludu de don mago bi mɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ u k'u yɛrɛ ka mɔgɔw ye dɛ filanan na tuguni mɔgɔ min ye banabaatɔ ye ni banni kɛnɛ don ziyara don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka dɔ dɔn o tigi ka ɲuman la o ka fɔ sabanan an bɛɛ nana sababu belebele min na n'o ye solo ye a tɛ se ka taa o fana kɔ i bɛ min dɔn o la min bɛ bɛn o kɛnɛ in ma o fana ka kan ka fɔ nin ye miniti saba kuma ye miniti saba kuma tɛ nin miniti duuru kuma tɛ nin o la i bɛna i bɛna kuma de kun kɔri walima i bɛna balo balo cogo dɔ la e yɛrɛ ni tɛ lafiya mɔgɔw tɛ foyi faamu a la tugun nka an bɛ bɛɛ fo i nakun n'i nacogo la o tun ye kuma ɲɛbila ye ala ka faamu dira an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ kɛnɛ min kan sisan an karamɔgɔw kumana nka ne ka sɔn ni kuma nin na ka sɔrɔ ne ka nin hakilila fɔ o ye kun dɔ de parce que kumadɔnnaw ko ko ni mɔgɔ min ko k'a ye dɔ bɔ kuma na k'e ye dɔ fara a kan o bari a ye dɔ bɔ a la kun t'a la aw kun t'a la dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ka dɔ bɔ kuma na e fana ye dɔ fara kan parce que a ye dɔ bɔ a la o kun t'a la e y'o fana fara kan a bɛ caya de kuma bɛ o cogoya de la nka ne tɛna waajuli kɛ nka banfula dɔ bɛ n kun na n bɛ kuma o tɔgɔ la a fɔra kadija a hijira 2017 serifula fɛ ne ye serifula gidi dɔ ye depuis 2012 an ka ɲɛmɔgɔba tɔgɔ la ali n bɛ kuma yan saji ali sidibe an ka directeur ye walahi baarakɛlaw dɔw bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Ahan. usayid bala kuma kun dira ale ma ci k'a ka kuma a ko ne bɛ yan ka ban ale ti kuma Ahan. parce que ne bɛna kuma ale tɔgɔ la an fa n'a ye a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔna na n'o tɛ kuma dira a ma ka kɔn ne ɲɛ ɔhɔ a ye ɲininkali kɛ n kun tulo b'a la o han ko isa kumana wa ko isa ma kuma ɔ ko isa bɛ yan ko isa bɛ na olu ka kuma fɔ kuma banna i taara karamɔgɔ y'an dilan ten de ye walahi parce que a b'a dɔn ne bɛna kuma min fɔ tiɲɛ o ye agence ka sira ye ɔhɔ o ɲɛmɔgɔba o ye Aliou Sidibe ɔhɔ 2017 naamu anw ni Seyda n'o ye Hadja Kadija ye ɔhɔ almarhuma an n'a ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ walahi n b'o fɔ hiji ye a dama voyage de ye ɔn voyage yɛrɛ y'a dama mɔgɔdɔn ye nka heji fana y'a dama ko wɛrɛ ye voyage kɔnɔ a ni voyage tɔ si tɛ kelen n bɛ taa dubai n bɛ taa chine n bɛ voyage ɲɛdɔn o tɛ heji ye ɔ n'i m'o kɛ o ni dubai ta in tɛ kelen ye a ni chine taga tɛ kelen a ni inde taga tɛ kelen ye a ni foyi tɛ kelen ye n'i dara mɔgɔ la o taama nin na. n'i dara mɔgɔ la ye ka k'a fɛ ye i ji kɔnɔna na fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ si tɛ se ka o tigi tɔgɔ jugu fɔ k'a bɛ don i kunkolo la ye nka n'i banna mɔgɔ ye ye hali ni jibirila jɔra a kɛrɛfɛ k'a garanti ko ala y'a saniya k'a ci i tɛ sɔn i tɛ sɔn fiyewu muso in ani an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o taama o la ne tun t'a dɔn burukina lagare ye ale de y'a jira n na o y'a sɔrɔla 2017 2016 2017 ka serifila ka videow kɛ k'a bila ka na ne de tun chargelen don o la ne tun b'a kɛ ni téléphone de image fɛn fɛn bɛɛ bɔra 2016 2017 ne de tun serifila ka envoyé spécial ye hiji la n bɛ gidiya baara kɛ n bɛ reportagew kɛ n bɛ interview kɛ n b'a ci dɔrɔnbaw fɛ u b'a ta b'a bɔ télé la o senfɛ la ale y'a jira n na ko k'a ka terikɛ nin gɛlɛla la n y'a ɲininka a ye a tɔgɔ fɔ baaraw min n'an bɛka ka kɛ n'a ye nisɔndiya ni sɛwa min b'a la a y'o fɔ a ɲɛna o senfɛ ne y'a fɔ ko ne yɛrɛ ye solo terikɛ de ye a denmisɛn teri ye n ye kabini kunun jeliw bɛ yan u bɛ yafa n ma ko ten ko sani sow ka boli ko sow tulonkɛra de aa ne bɛ solo dɔn dɛ a fɔlɔfɔlɔ a n'a bilama ne b'o dɔn. a fɔlɔfɔlɔ n'a bilama ne b'u dɔn mais danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔnni ani nafolo a ti mɔgɔ jogo yɛlɛma nk'a b'i jogo suguya dogolen de développé kɛnɛ kan mɔgɔ yaadalen mɔgɔ kafalen yɛrɛba mana kalan Ale yɛrɛ kunfinlama bolo ko mɔgɔ tɛ b'ale la jan ale kalan ale bolo k'ale de ye dilai kɛ o kɔrɔ mɔgɔ n'i ye kalanbaga jamanen ye kana fili ko kalan de y'a jama dɛ kalan in y'a suguya dogolen de bange pa yɛrɛ de a y'a ɲɛ sɔrɔ sa n'i ye nafolotigi kafalen kana fili ko karisa ye nafolo sɔrɔ k'a yɛlɛmana dɛ a dɛ nafolo in y'a suguya dogolen de da kɛnɛ kan i bɛ cogo min na cogo parce que a kɛɲa de tun t'i bolo i b'a kɛ cogo di ɔ sisan kɛminan sɔrɔla ale bolo a bɛna dɔn sisan mɔgɔ min don muso nin a ka saya a bɛ fɔ a ti fɔ ko solo ye a dɛmɛbaga pɛridi a ɲɔgɔnna miliyɔn bi solo bolo ni finansiman ko don a yɛrɛ tun t'o jɔyɔrɔ yɛrɛ la a bolo yɛrɛ mɛ solo y'a kanu ɲɔgɔn pɛridi min ɲɔgɔnna man ca o ye nin muso in ye n ko ni dɛmɛni don nafolo sira fɛ a taara k'a ɲɔgɔnna miliyɔn to nka ni kanu don ni kanu na solo y'a kanu ɲɔgɔn pɛridi bi nin sɛmɛni in na nin kalo in kɔnɔna na an karamɔgɔ usumani kane y'o fɔ kadija ka fatuli de la o saya de welela kira fɛ ko amul huzni a jigi ala kɔfɛ hmm? o fila de y'a sigi u b'a fɔ ma ko kira sen fila karila a san eh, o ye kodɔnnaw ka kuma tugu ye ko kira sen fila de karila o san hijira san tan ɛ cidenya san tan na a sen kelen n'o y'a ka defansɛri ye a fɔ cɛ tɛ yan min bɛ se ka gaari tigɛ siden kelen tigɛ i kunsigi la n'u y'a kɔrɔbɔ don o don musow n'u pan su ni joli kunna ka taa sugu la aliyu fa kɔnɔ abu talibi a fɔ mɔgɔ si tɛ ni yankaya cɛ i ma tana tiɲɛ i ma danbe tiɲɛ min b'i fɛ tiɲɛ de don a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ dankari i la musow n'u pan cɛ su kunna ka taa sɔrɔ ka taa sugu la kira tun b'o jigiya kɔnɔ o de kama u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka taa fɔ a ɲɛna ko a ka kira labila u ye ni wari ko don a ka ɲininka ni wari ko don ni sanu ko don ni muso ko don ni tɔgɔ ko don ni jɔyɔrɔ ko don b'o d'a ma o y'a sɔrɔ u tun ye proposition dɔ kɛ ko a ka Mohamɛdu labila u ye u b'u den cɛden kɛlɛkɛfarin ni kalanenba nafolotigiba dɔnnibagaba dɔ k'u labɛn u b'o d'a ma ni baarakɛla ni jɔyɔrɔ ko don a ka o minɛ a ka Mohamɛdu labila u ka se k'a faga a k'o kabako k'aw ta balo k'o fa ka ɲɛ ka n'o di ne ma ne k'o to n bolo ka n ta balolen d'aw ma k'o faga a ko a ye dɔ wɛrɛ fɔ o tɛ ne sɔn ye u ye proposition saba k'a ye ni wari ko don an b'a cotiser k'an bolo fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma a d'i ma i k'a d'i den ma kuma min b'a da a k'a bila ni muso ko de don an bɛ a ka ɲina fila an bɛ misi organiser muso min ka ɲi ni maka muso bɛɛ ye n'o y'a diya hali n'o bɛ cɛ dɔ kun an b'o minɛ k'o d'a ma min b'a da a t'a bila ni jɔyɔrɔ ko don an b'a kɛ an ka maka dugutigiba ye ale y'o o kuma da kira ɲɛkɔrɔ a b'a dɔn kira tɛ sɔn wa a yɛrɛ ma sɔn o ma koyi mais a ka jaabi ka mɛn a tigi la kɔnɔnin ka pan a tigi bolo u k'a dɔn mohamɛdi ye mɔgɔ sugu min ye a tun b'a fɛ k'o de yir'u la a taara kuma nin fɔ mohamɛdi ɲɛna ala kira ye mun fɔ

a sen kelen a sen kelen don in o tun ye kadija tul kubura ye kadija kɛra a tɔgɔma ye dɛ tɔgɔmaw bi ɲɔgɔn ta ala kira y'o fɔ sahaba sayidu ma ko wa in kunta sayidan fa asada wa fa asada ka lahu ka ismika o tun ye sahaba farafin dɔ ye min ka muso ko gɛlɛyara a taara a fɔ ala kira ɲɛna wari ma sɔrɔ a bolo kira ye sahabaw deli u k'u bolo fara o bolo fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ t'o di a burankɛ ma a taatɔ a y'a mɛn sugu la tuguni ko asalatu jamiya a taara jalamugu ni npanmuru de san k'o meleke a ye muso ko furunafolo di dabila k'o de don kɛlɛminɛn na ka taa kira kunmabɔ kira y'a ye kɛlɛ kɔnɔna farafin de don dɔ de y'a gosi a kaman na a ka goloki farala kira ye sogo finman in dɔn a ko wa in kunta sayidan a ko n'a sɔrɔ sayidu de don sayidu kɔrɔ de ko kunnandi a ko fa as'ada ka Allahu ka ismika a ko ala k'i kunnandiya i n'a fɔ i tɔgɔ in bɛ cogo min na a salen kira nana jɔ a su kunna k'a filɛ a ko lakat sadakat umuk an samatika sayidan a ko i ba ma tɔgɔ bolo a ye tiɲɛ fɔ tuma min na a y'i tɔgɔ da ko den kunnadi kira muso hadija o de tun ye kira ka finance a fɔ ni wari tu don ne bi ne ka nafolo ni ne yɛrɛ ye e ta ye o de kama ala kira y'a waleɲuman dɔn hadisa dɔ la ko lawla maalo ali la- lawla seifo ali wa maalo hadija lama kama hazati o kɔrɔ kira jigi don o fila bɔra a bolo kalo kelen kɔnɔna na o de kɛra hijira san tan na o b'o san wele ko amul huzni kiraya san tan na n'a bɛ fɔ o ma ko asanatul ashira min al baysa ni muso in kabini ne y'a dɔn solo kanubaga don n yɛrɛ y'o fɔ a ɲɛna ni solo cɛla kabini a y'o dɔn na a kɛra ne fɛ parce que n b'a kanubaga fɛ a ma dɔrɔmɛ di yan wa n yɛrɛ ma dɔrɔmɛ d'a ma yen nka n ka kan ka min k'a ye parce que solo y'a jira n na solo y'a fɔ ko a ba don solo yɛrɛ ye n wele k'a to yen k'a fɔ ni marani kumana n ko awɔ n ko a yɛlɛla n na ɔ ko n ye bonya min k'a ye k'a y'o fɔ a ɲɛna muso nin a ye fɛn bɛɛ kɛ a ne n'a kumana telefɔni na a nalen bɔ ka bɔ hiji la an ma ɲɔgɔn ye tun an ma ɲɔgɔn ye tun mais an kumana siɲɛ fila a nalen olu nana anw ye a bɛ tile tan ni kɔ bɔ a ye bonyaw fɔ solo ɲɛna o y'a sɔrɔ n balimamuso bɛ yan masi ayidara o y'a sɔrɔ o bɛ yan nɔ bamakɔ a ye fɛn ɲɛfɔ o fana ɲɛna o yɛrɛ taara o y'a fɔ n ɲɛna ko marɛni ye n ka bonyaw fɔ a ɲɛna n ko mɔgɔba de don sinon n b'o k'a ye n ka kan ka min kɛ min wajibiyalen don n kan n y'o de kɛ mais n'i ye ɲumankɛla nimisatɔ ye dɔrɔn a y'a kɛ fitiriwale de ye ɲuman dɔnna bɛ ɲuman jɛ don a la ne ka kan ka min kɛ n ye n ka droit devoir de kɛ mais n'a y'a dɔn o bɛ courage di yan a y'o bonya a y'o kɛ a y'a kanu ko n'a ka ɲɔgɔn ye ala ma ɲɔgɔn ye latigɛ. salon ne taara ne tun kan ka taa asura kɛ abijan sira fɛ ko dɔ nana bila a la ne ye asura kɛ yamusukɔrɔ zikiri samake o de ye n jatigikɛ ye yen nɔ o fana ye n jigin yen solo kama an ye ɲɔgɔn dɔn ko n bɛ solo dɔn o y'a sɔrɔ n taara formation dɔ la yen nɔ sigidalaw ka formation min tele ka sira fɛ ani danger an taara o kɛ ani saka a ye n ka numéro ta yen o kɔfɛ de salon asura la n y'a fɔ n ko n bɛ taa Abidjan mais n bɛ si yen a y'a ɲɛfɔ u ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna a olu ko ko u bɛ sɔn n ka si yen nɔ ko nka ne tɛna sɔn u tɛna sɔn n ka si ka tɛmɛ ten. k'u ka ɲɛmɔgɔ ko fo ne ka asura kɛ hali n'olu ta bɛ kɛ kɔnɔntɔn na o tuma na ne b'a kɛ ka sɔrɔ ka taa abijan ta kɛ ɔ nka ala y'a kɛ a danna olu ta ma sira falenna ne taara a kɛ ne taara San Pedro ani Gagnoa fédération kɔnɔna na o sen fɛ o bɛnna ni n balimamuso min bɛ ayidara ka denkundi don de ye buwake samake y'a wele k'a fɔ ko sirifikɛ bɛ yan nɔ o yɔrɔ bɛɛ ale sinna ka ne ka numéro minɛ Samake bolo, ɔhɔ, a yɛrɛ ye ne wele, Ayidara, ee a ko Sirifikɛ k'i m'a fɔ an ɲɛna ko i bɛ na dɛ, ɔhɔ, a n ko n nana sira min fɛ n y'o ɲɛfɔ a ɲɛna, tiɲɛ, a ko wa n b'a ɲini i fɛ komi n bɛ denkundi yɔrɔ la mais n bɛ segin sini, ayiwa, n b'a fɛ i ka taa bi sa i ka taa su kelen kɛ n ka da la, ɔhɔ. a n ko sira ka kan ka daminɛ sini ka taa yɔrɔ wɛrɛ.